Tá cúig scoileanna againn anseo gur Gaelscoileanna iad ó deisceart na cathrach atá ag imirt i mblitz peile inniu, peil Ghaelach. Thosaíomar don chéad uair anuraigh ag déanamh iarracht comhphobal a chothú idir na scoileanna mar thuigeamar agus muid ag lorg agus ag tochailt i gcomhair Gaelcholáiste go mbeadh sé tábhachtach go mbeadh ceangailt idir na scoileanna éagsúla agus sin atá ar siúl againn chun é sin a spreagadh agus is dócha go n-éirí go hiontach linn. Tá sé iontach spreagúil go bhfuil an ócáid seo againn inniu, go bhfuil muid ag ceiliúradh go bhfuil Gaelcholáiste le bheith sa cheantar 2 4 6 8. You know gur feachtas trí bliana, feachtas fada ach d'éirigh linn, tá Gaelcholáiste le bheith ann. Tá a lán ceisteanna fós faoi cén saghas Gaelcholáiste agus conas a chinntiú go mbeidh sé mar atá na tuismitheoirí ag súil leis but inniu tá muid ag ceiliúradh. Seo rang a trí ó Scoil Bhríde. Tá sé go hálainn iad sin a fheiceáil ag spraoi. le scoileanna difriúla ag spalpadh an Ghaeilge gach duine acu agus freisin tá sé just go hálainn rudaí a ceiliúradh le scoileanna difriúla do na múinteoirí do na páistí na príomhoidí gach duine bhfuil bainte le na scoileanna difriúla.
Tá mé ag freastal ar Lios na nÓg agus inniu tá blitz ann. le Scoil Mológa, Scoil Bhríde and Lios na nÓg, Gaelscoil Inse Chór agus Bunscoil Synge agus pé scoil a bhuann like an chraobh faigheann siad an corn mór.
Tá sceitimíní san aer agus tá na páistí ag baint an-sult as agus na múinteoirí uilig so seo just deis iontach do na múinteoirí a bheith ag caint le chéile as na scoileanna éagsúla agus just baint a dhéanamh le chéile agus just sult a bhaint as freisin agus ceangailt mhór a dhéanamh idir na scoileanna uilig.
Is cosúil go bhfuil slua mór páistí anois as na Gaelscoileanna ag imirt i gcomhair na clubanna éagsúla agus tá an caighdeán den chéad scoth. Anuraidh bhí an comórtas céanna againn agus bhuaigh Scoil Bhríde agus is dócha go bhfuil ár scoil anois i mbliana. ag mothú an-iomaíoch faoi agus ceann go bhfuil cluiche acu in aghaidh Scoil Bhríde go luath agus tá siad ag súil go n-éireoidh go maith leo ansin. Sílim mar go bhfuil sé tosaithe againn anois tá seans go mbeidh sé níos rialta, rud a bheadh go hálainn. So, ach cinnte mar nach dtarlaíonn sé minic go leor tá sé an-speisialta. Tá mo ghrúpa tar éis na cluichí. a d'imir muid go dtí seo a bhuachaint agus ceann amháin ní cuimhnim cé mhéad a bhuaigh muid like céard céard a bhí an bearna ach an ceann eile bhí bearna deich bpointe.
Tá siad ag imirt peile, ag caint as Gaeilge agus ag ceiliúradh ár ár teanga, ár cultúr, ár spórt agus gach rud le chéile agus sin an fáth a bhfuil muid anseo. Gaelscoil Lios na nÓg agus comhoibriú leis na Gaelscoileanna i lár na cathrach le chéile.
Táimid ag iarraidh cineál an gaol sin a láidriú idir na scoileanna, idir na daltaí, go mothódh siad go bhfuil cineál you know rud mór os a gcomhair, go mbeidh siad, tá siad mar chuid de ghrúpa níos mó ná an scoil féin ina bhfuil siad ag obair agus muid ar fad ag obair i dtreo an Ghaelcholáiste. So inniu tá siad ag imirt peile le chéile. You know tá súil againn i gceann cúpla bliana go mbeidh siad sna ranganna céanna le chéile.